Trí, dó, haon, náid, beo Dia dhaoibh seo Brian. Bhí mé ag breathnú ar an gcéad clár nuachta, barr nuachta eile a rinne mé, an ceann deireanach, agus by dad bhí cuma tuirseach orm nach raibh. Ná bacaigí leis, tá mé ró-thuirseach ciall ar bith a dhéanamh. Inniu, Cúirt Uachtarach Mheiriceá. Tá, is cosúil go bhfuil an Chúirt Uachtarach deighilte i dtaobh imirceach, nó plean Obama ar imircigh. Is cosúil go bhfuil na fórsaí coimeádacha ag tabhairt dúshlán an Uachtaráin Obama i dtaobh a phlean chun imircigh gan pháirt a chumhdaíodh agus ón argóint phlé a bhí ar siúl sa chúirt, is cosúil go mbeidh sáinn ceathrar in aghaidh ceathrar sa chúirt. Níl fhios agam céard a tharlaíonn ansin. Déarfainn go ligtear ar aghaidh leis an dlí. Níl fhios agam. Tá pictiúr an-truamhéalach de fhear darb ainm Carlos Chavez in Eacuadór ag breathnú ar an mála dubh ina bhfuil corp. a iníon tar éis an chreatha talún. Maraíodh an cailín seo sa chrith talún. Táthar ag, táthar in ann anois an damáiste a rinne an crith talún a leanacht agus is léir go bhfuil ruthag scriosta fágtha ina dhiaidh ag an crith talún. Obama arís, tá sé i gceist aige cuairt a thabhairt ar an Araib Shádach, fiú agus an tír féin suaitheadh agus in suaite agus ina chíor thuathail. Tá, go deimhin, tá clampar i réim sa tír sin, an chuid is mó de bainteach le creideamh. Agus airgead, tá caidreamh na tíre sin leis na Stáit Aontaithe faoi bhrú le tamall, tá strus orthu mar gheall ar phraghsanna níos ísle ar ola. Tá ionchas troda ann. sa Pháirtí Poblachtánach. Go deimhin, táthar ag tuar go mbeidh Ard-Fheis dochreidte achrannach acu i mí Iúil. agus tá daoine áirithe ag rá go gcaitheann seo muid ar ais glúin nó dhó go am ina mbíodh trodaíocht sna hArdFheiseanna sách coitianta, agus dá réir sin táthar ag. Táthar ag lorg seanfhondúirí a bhfuil taithí acu ar chonspóid agus achrann sna hArd-Fheiseanna. Tá na hAetópaigh buacach i Maratón Bhoston agus nach deas gurb é an rith an mórscéal as sin. Scuaine carr, b'fhéidir? Níl a fhios agam cén Ghaeilge a chuirfeá ar motorcade. Ní paráid é, ní mórshiúl é. Scuaine. Cibé, bhí scuaine an taidhleora Mheiriceánaigh go Camarún ag tiomáint trí baile darb ainm Mokolo agus faraor maraíodh buachaill, bhuel, níl aon rud eile le rá faoi. Tá an chonspóid sa Bhrasaíl ag leanacht ar aghaidh. Bhí.

agus tá daoine ag clamhsán, go háirithe daoine a rugadh i gCúba agus a bhfuil cónaí orthu anois i Meiriceá agus atá ag iarraidh cúrsáil ann. Seo rud suimiúil, is cosúil go bhfuil go leor seantithe, tithe athchaite i gCeanada, gan iarraidh. Agus tá go leor daoine i Stát Washington i dtuilleamaí tithe, agus mar sin tá na tithe seo á mbaint gan iad a bhriseadh agus á n-iompar ar bháirsí go Oileán San Juan, Washington, go n-úsáidfidh teaghlaigh bhochta iad, nach bhfuil sin go deas? alt suimiúil eolaíoch faoi mhadraí seachráin an domhain. domhain mórán eile faoi. Gabhadh an chéad duine sa bhfiosrúchán a bhaineann le bailiú cistí, bailiú airgid, do fheachtas Bill de Blasio. Fógraíodh duaiseanna Pulitzer, an Associated Press, an ceoldhráma Hamilton, an New York Times, scéal taighde faoi na daoine gan dídean i stáisiún Pennsylvania, agus ní raibh fhios agam go raibh a leithéid de dhaoine sna haerphoirt freisin, in La Guardia agus Kennedy. Ach cibé, baineann an scéal seo leis an gcaoi ina bhfuil imleacáin iompair á n-úsáid mar tithe dídean, dídin, do na daoine gan dídean. Tá fiosrúchán coiriúil ar siúl. leith an chomhlachta fola Theranos, níl a fhios agam, níl aon rud eile ar eolas agam. Scéal an-suimiúil, cén fáth go raghadh éinne, go ndéanfadh éinne rothaíocht comórtasach? Is cosúil anois go bhfuil rothaithe glice,

Slán tamaill.